inutu ophunziratu mumakondatu kubweretsatu mavutotu kumakolo chifukwa chani koma chifukwa chani maziphunzitsi ife tidangopeza kuti ah, wamodzitu mwa inutu ali ndi pha Hey. ngakhaletu sali ochokera mklasi muno Koma sikuti ndimutchulatu dzina. Chalowa kale chimenecho. Si nkhanitu yakuti tizionetsa mano. Mtsikanayotu akuchita kuibisatu bwinotu phayotu. Ndipo sakuyerekeza ngakhale kubwera kuti agwire kantchito klasimo. Kodi makolo anu amakhoza bwanji kukutumizani kuno ku sukulu? Muzibwera ndi kumawerenga. Ndi pomwe inu mumasiya zowerenga zanu ndi kukhala tcheru pa makhalidwe opusa. Pa nthawi yomwe maziphunzitsi ife tikuthamangitsani atsikananu kwa anyamata, mumaganiza ife ndife ankhaza? madamu mukudziwa munthu wa udindo Imeneyo ndi nkhaniyo. Koma peza mimbazi nde zikunyanyira, koma ngati mamunayo ali wachikulire imeneyo nde ndi mlandu. Unless mtsikana mwina atakhala ma 16. Ndi zabwino koma ngati mtsikana sanapite zaka 18 umaganizidwa za mlandu wogwirira. Komabe mdziko muno zaka zovomezeka mogwirika ndi 11. Tsono tikatengera machitidwe a ufulu a mwana zaka zovomezeka mokhazikika nde ndi 18 ndipo izi zinakhazikitsidwa m'mayiko 31 kuphatizaponso FCT ndiponso chilango chake ndi chowawitsa kwambiri umakhala moyo wonse uli kundende. Good! Nonsetu awiritu mwalasatu bota. Inu amene mwangoti dzokopike apa ndikhoza kuti mwaphunzirapo kena kake. Ndi choncho eti? Mtsikana wa mimbayo aithawira ndithu pa windowtu sukulu. kuti azikasamalira mwana wakeyo komano madamu akuyenera kusiya sukuluyo akhozatu kuperekatu chamanyazi ndipo nkhawa zidza kamba ka mimbayo umenewotu nde uchemberewo sangathe kubwera kuno ku sukulu ndi momwe sangamagwetse nkhope pasi zimenezotu ndi zomwe mukhoza kumanena pokhapokha atayamba kumabwerabe ku sukulu kuno ndi phayo kuli bwino ngati anga mukuonetsa mano mukupitirizabe kuseka Tandionenitu, mimbatu si chinthu chophweka. Tsono ngati atsikananu muzilola anyamata kuti akugwireni muzayitengatu phayi ndipo muzazindikire zoti izi si za umwana phweketsa. Chabwino? Kodi ndi patipo pomwe tinalekeza week yatha? Choncho tisanayambe zimenezo, ndinamva kuti atatu mwa inu asankhidwa mu mpikisano wa debate, eti? ndi zabwino. Ndayamikiratu pamenepo Simi eya madamu Amanda komanso TK mwachitatu bwinotu. Zikomo madamu. Chabwino tatsekulani mabuku anuwo.

Um, Simi uli bwinobwino eya ndili bwino komano ukuliratu ayi sindikulira ndili pompo ah, koma ndanena kuti ndili bwino Nengi. Hi, Amanda. Hi. Hi. ndinakunyadira kupambana kwako eya ndayamikira kwambirimbirinsotu ndimangofuna nditsimikizetu yeah um uzikambatu uzilekatu ndinamuonatu Simitu akulira ndipo amaonekatu osasangalala ndikuganiza sali bwino olo pang'ono iweyotu ukuyenera kukamuyankhula iye yeah palibe ndithu chomwe chikuyenda kwa iyeyo Simi wangopeza zakuti sangapite nawo ku mpikisano chifukwa chiyani koma sadaperekenso school fees yake ndi chifukwa chomwe akudandaula eti eyatu ndicho chifukwa chake komabetu amangokhalira kumawerenga ndipo pano ku mpikisano sakupita Wow. ndi zinthu zija zoti ndizosasangalatsa eya ndipo ndizokhudza ni nyama neni Simi ndikufuna ndikuyankhule kodi ukufuna chani Ah, chabwino ndinamuyankhula Nengi tu zokhudza zija kuti kodi ndi chiyani um, zifukwa zomwe unali kutulutsira misozi ndipo anandiuza Nengi wangokuuza chani yeah Nengi anangondiuza kuti ndizokhudza nkhani ya school fees yakotu izo apo kodi uli pano kudzandiseka mtsikana olemera iwe Ayi si choncho, muziona zake ndili panotu kuzakuthandiza. Sindikukafuna kachithandizo kako. Osatero, kodi mesa ukufuna kupita nawo kumpikisano ulionsewo? Tandimvere, ine si mtsikana wadyokodyoko ndi za mabungwe. Ine ngati ndanenako zoti uli choncho. Izo apo, koma ndi chifukwa chani ukufuna kundigwira mkono. Chabwino, ndikuganiza kuti iweyo uli bwino ndipo ndiwe oyeneratu kukhala nawo mu mpikisano umenewo kupatula apo izi ndizodziwa iwe ndi inetu basi ndiyeno undithandiza bwanji chabwino ndikawauza bambo anga ndipo ndikutsimikiza akhoza kupangapo kena kake chabwino zikomo pa zilizonso palibe chomwe chachitika ta ababa amanda kodi ndi chifukwa chani ndikumva ngati ukufuna kundifunsa chinthu china chake chifukwa ndine ndine Amanda sasa ababa takumbukirani bwanji nthawi zonse mumanena zoti ndisamakhale munthu wozikonda ndekha eyatu izo apo kulitu mtsikana mnzanga ku sukuluku ndipo ndikufuna mundithandizepo mulipira school fees ufuna ine ndilipire fizi ya mwana wa munthu wina wake eh? eya chifukwa chani koma Ah, chifukwa chakuti akuyifuna kwambiri ndipo komabe tufizi imene yampangitsa kuti afuse kwambiri chithandizo kupatula zakuti ndinu mponda maliki pa sukulu panja komabe tumukuyenera kutenga nawo zona gawo. zimenezi ababa kafizi yake ndi ka 8500 naira 8500 naira kuiphweketsa chabwino mukhoza kungochotsa machenjero kwa alawasi yanga ndangodabwitsika kuti kodi ukufunitsitsadi kuthandiza munthu wina wake ndili ndi chidwi ine ndeno kodi muthandizapo Uh, eya zikomo ababa ndakuthokozani ndakulandiratu chabwino mwanaphu mwanaphuliphuli eya kodi ukudziwa chomwe changochitika sindinaiguletu amanda wangondifunsa kuti ndilipire fizi ya munthu wina wake ku sukuluku oh ndi zabwino sukudabwitsika ayi anachitaponso zinthu ngati zimenezi m'mbuyomutu mwana ng'ani ng'ani ndi zodabwitsa ndi zakuti amanda panopa siozikondanso chilangochi chikugwira ntchito mm, ndimaganiziranso zomwezo Mm, umaganizira nkhani yoti ndiyosadziwikiratu eya panopa zomwe akuchita nditu ndi zona zokhazokhatu mu moyo ndiye nditu udziwa chani ndikuganiza kuti ayambe kuphunzira ndalama mu dzina laketu okondedwa zimene zachitika zili nditu ndi zodabwitsa koma chonde zachumazo osati mu dzina lake chabwino

hayi mtsikana wachibongweyo nyama lokhadzambira ndikuyamikira pa kupambana kwako ukutanthauza kupambana kwathu ayi udayitengera timu yonse kumbuyo iwe tende ntchito za timu zimenezi kodi ndi otangwanika um, kodi ndi chifukwa chani ukuchita kufunsa pali malo ena ake omwe ndimafuna ndikuonetse malo amkati mwa sukulu muno zona ndi choncho tabweramo ukufunika usamale kwambiri eya chabwino takulandirani ku Prince Memorial High Love Garden chani etu kodi wafira malowa ndikutanthauza kuti momwe ukuitira nina dzina ngati chonchomo likuonetseratu zoti ndi la mtundu okongola The Priest Memorial High Love Garden. eya ngati choncho izo apobe kodi ndi atsikana ngati omwe udabweretsako kunoku Palibe ngakhale mmodzi. osanamatu Ndikutanthauza kuti ndikunama. I see you struggle, kenakato ndayamba kuganiza kuti ndine wapaderadera butterflies and wood. Kwambiri. ndipo ndiwotani bwanji oh ndiwe mtsikana wanzeru ndi wolimba mtima wokongola kwambiri ndipo wandipanga ine kufuna kukhala munthu wabwino zili ngati kusankhula mtundu wa moto wamapasa pamacheza apo chabwino nkhani yonseyo yasanjidwa mwakachetechete inewo ndi ayi oyamba ndiwe kupita oyamba ndiweyo tikupita

hayi hayi ndikufuna kukuthokoza pa kundigwira mkono muzona zake sitikuyenera kumayankhulana zokhudza nkhani imeneyo komano kumbali yanga sitingakhonze kukhala osathokozana ayi pachilungamo zonse zili bwino sukuyenera kutero koma ndifunitsitsabe kunena muzona zake ndikuthokoza ndipo ndikufuna iwe kuwa- kuwauza bambo ako kuti muzona zake ndikuwathokozanso ndikawauza Ah, kuonjezera apo pepa pa zomwe awiri ife takhala tikupangirana mu miyezi yonse mm, sindimazitengeratu ngakhale pang'ono muzona zake ndiwe munthu wabwino chabwino sikuti amakhala mapulani anga kali kawiri koma nthawi zambiri tizamenyana zi pamuzindikira tizizomwe zachitika phwetsa ndiwe munthu wabwino ndi zabwino ndazilandiratu koma izo apo tingakhoze kukhala pachizake bobo tsono awa ndi malo tingahaganirani zikomo chabwino usamale zonse ndi nthawi kodi ndi chifukwa chani kumwetulira tinke osati pano kwa sini chalakwika ndi chani ndi mnyamata amene tizisana ndone chifukwa chakuti ali ndi zinthu zina ndi zinthu iweyotu wangohagana khala chete amana ndikhala ndithu chete ndi chifukwa chani hagana naye uja palibepo chomwe chingakukhudze esh koma zoonadi kuyambira nthawi yake itiyo yomwe zakhala palibepo chomwe chikutikhudza pa nthawi yomwe ndinali nayonso oh koma zoonadi chabwino ndimaganizira lova kusana kuti muzakhala pachizake ndi choncho eya ndi choncho panopatu wakhala mzathu Komano ayi ngati angafune tk maso ake aja ali kwa chibwezi chako simmene sukutha kuona zimenezi kodi umafuna tk kapena ayi sungathe kukhala pachizake nde uja tikunena palipo kenakaketu sitingathe kukhala nzake mumwayembocheselana eya tikumachezerana ndi anzanu ndiye uja sitingakhale pachizake Oh, katswiri wanga ameneyo simomwe ndakunyadirira kodi ndinachita mosowa ndipo sindikudziwa za mwanawe unatitupa wailesi yakanema taonerera nkhani zonse za debate ndipo wawina Eya. chani takuyamikira kido muzoona zake wapanga zapamwamba kwambiri ndinali pa nyuzi eya Eya. ayi ayitu sizinachitike bwino imene ndiye ndi ngozi ngozinso ndi chani kukhala pa nyuzipo sizinachitike bwino ndi ngozi muzoona zake kuchita zazikulu kumeneko umayenera kukhala onyadira ayi ababa za moyo wanga apopo nde sizinalongosoke ndi chifukwa chani sali osangalala Mm, ineso sindikudziwa ndipita ndikamuyankhuletu eya ayi mwana phu ndiloletu ndikamuyankhule ndine Mm, ayi ndikuti tiyeni tonse tikamuyankhule tamatiyeni bwerakotu mwanawe sindifuna kuyankhula khula kido kodi chilichonse chili bwinobwino kodi nkhani imene siyodziwikiratu muchilungamo chake ayi ndikutanthauza ndi zochepa chabe zomwe taziphonya kodi chilichonse chachitika ku sukuluko ayinso chabwino tsono chavuta ndi chani ababa ndinganene mwanji kubwerera ku bakara ya kadama kodi sukufuna kuti tibwererenso ngati ndakhalatu pa mibawa kenaka onse maklasimeti anga ti azizanga onse aziona kale ka ndipo umene ukhala onyadira pa chimenecho adadi andiona ali mu uniform amanyakayi ndipo ndi sikulu ya pamterere imeneji ndikhala chosekedwa ndipo ndangopanga aliyense kumandipewa Iwe macheza mwanawe. pa zimenezo palibepo chokhalira ndi manyazi zomwe wachita ndi zabwino ndipo ndizofunika kuzitsanzira ndiponso palibepo munthu amene angaseke mwana wanga chabwino iweyotu uli bwino nthawi zonse ukuyenera kumakumbukira za chimenecho eya Munthu aliyense angakuseke iwe chifukwa cha chipambano chosiyanasiyana chako m'dziko. si chizake chabwino. Mu chilungamo chake ndipo nkuyenera kwa chalenjayo popanga zomwezotu aone ngati akupezekanso. eyetu Mukulondoladi. Ndikuganiza izizi zili ngati kuzindikira kochezeka. ndipo chilangocha Mukubweramo ababa. ndindimangoyesera kukumbutsa mukudziwa komabe tikanalemba ganizo lofotokoza zokhudza zimenezizi umenewo ndiye uzimu ndikumva bwino kwambiri panopa ndine osangalala pa zomwe ukuchitazo ndipo mphoto ya makolo abwino kwambiri imapita ku henry ndi ego henshow chabwino azimayi Tsono ine ndipite ndikagule zakudya zina ndi zina eti? Makosana inu Chabwino. musamale. Ndikuonani nthawi ina Tionana. makosana. Tionana baba. Izo apo kodi ndi chifukwa chani sunatiuze ife? Chabwino komabe sindinadziwe kuti inuyo ndi adadi mukhala osangalatsidwa ndi zobwerazi. Mm, mwanawe ndi nthawi yomwe tinamba taphonya ukali kuoneka zochitika zawo kuti. Chabwino izizi ndi zakadalo chabe osati sikuluyo ndi ya nkhaniyo. Si nkhani imeneyo. ifeyo tinali nacho chikondi pokhala makolo onyadira mchipinda chino chabwino ndikulonjeza nthawi inayi ndidzakuitanani makosana inu ndinenso onyadira ndi iwe zikomo amama

Tell me again what I'm missing. Cause you're fading out. We've been. Hey, hey, iwe. Tell me again. Ndinayesera kukuyimbira usiku wathawu. Mm, ndikuganiza ndidali ndikugona. Kodi sukupewa ineyo? Ndi chifukwa chani ndingamakupewa iweyo? Dzulo lija iweyo. Palibe chomwe chachitikako dzulo, okay? Amanda, hi. uli bwanji ukuoneka bwinotu oh atikeyo awatu koma uli bwanji ndibwerere kwa iwetu tili ndi zinthu zambiri zoti tichitetu tamatiye sukulu yanga ndi yabwino kwambiri monga laibulale ake ndodzadza mothinana zida za mu labotale yathu ndizodzadzanso bwino tili ndi swimming pool Swimming pool, Eh, so? kodi ino makosana makonda zamasambirira mkatimo ayi omamachubwiramo ayiso omachita ngakhale kudumphiranso mwamba chonde tatamapitirira kuonjezera apo tilinso ndi malo omenyera basketball tilinso ndingakhale malo osewerera tennis uli serious eya ngati sukulu yanu ndi yapamwamba chotero njira yomwe munayipentera ngati iyi ndi chani umachita ku sukulu yanuyo Mhm. ndimatanthauza ah, chabwino Eh, sukulu eh, yathu eh, kungoti chani? kuti ah, chikuchitika ndi chani pano Tayo kazipanga zako uwonde ndi mgwirizano osayera kuwala ndi mdima palibepo chomwe chimapezekapezeka tangotulukani panja tsono ndi ndani mdima pano tachonene chinkhopecho mdima Amanda ukhala ukutopa nazo njoka zimenezi Ndi amene ukhala ukutopa nazo akonyoka. usanene kuti sindinakuchenjeze Tayo chabwino makosana ndi nthawi ya sembule Amanda chonde tandidikira wokondedwa wanga Because it looks so nice. So, so chic. wawa hey chibwezi wawa alendo ah, kodi atsikana mudzachita chani muno ah. sitingathe kukamuchezera besti wathu kachikena ino makosana munandiblokane pamalo ena aliwonse munandichotsa ngakhale pa whatsapp group chat chabwino timangokuyesatu ndi choncho nditanthauza timaganiza watisiya ife chifukwa cha sukulu yako ya chambayo Ah, makolo anga akuwona pa nyuzi dzulo ndipo sanasiyetu kukamba za zimenezo oh, mulungu wanga ine ndili monga wodziwika zenizeni pa sukulupa eya panopa uli monga supahiro watsopano tsono zimenezo ndi chifukwa chake makosana inu muli pano basi chifukwa ndine odziwika ah, etu ndi monga choncho ukhoza kuphatikiza kunsozo kuti takusowa panopa bwera bwera ndipo tifuna utiuze chilichonse chokudza sukulu yako yatsopano tifuna timve chilichonse Eya. moyo wa mungala ndimanena ukhala wovuta ndikudziwa ndi chonse zimenezo ukudziwa sungathe kumangondithawabe mpana kalekale ndikhoza ndipo ndi zomwe Chabwino, ndikuchita kodi ndi zabwino bwanji zomwe ukuchitazi zakwana ifewo tili mu klasi yofanana TK ndikupita ku library mavuto mtendere osatha usiye zomalowa mobera pa anthu ukulola mwanakazi akhwadze mozemba shasha tangokhala chete uzipanga zako chabwino nawecho tangodziwa izi maso angawo ali pa iyeyo

Simi ndikhoza kukupatsako kalangizo Tayo ndikukupempha mu dzina la mulungu iyi si nthawi yake chabwino ukhoza kusankha kumvetsera kapena ayi uziwale zokhudza chitikeyi Kodi ukuyankhula zokhudza nzeru utanthauza chani? Mutu wako unadzadzamo sanjidwa ndi chikondi ndiye uja ndipo ngakhale chikondi chonse chimagwira ntchito. Sumadziwa za chimenecho. Ngakhale Seye samadziwa zoti umamufila chifukwa ali mu chikondi ndi Amanda. Sumadziwa za chimenecho. Ndikuzidziwa, ukuzidziwa koma ukungokana. tayo tangotenga kumenya kophweketsa wakowo kumalo ena ake ndipo undichokere chabwino bola wangodziwa chitike chinandimenyera mwambo chifukwa cha mkazi yemweyo ndipo ulibiretu nga mwayi ndinati undichokere

ndili bwino izo apo ndimafuna ndikufunse chinthu china chake mm koni iwe ndi tk mumadeta mm, chani iye ayitu koni ukutsimikiza ayi tk ndi ine tangokhala pa chizake chabe ah, amanda nkhani ndi ndinamudziwa tk kwa kanthawi kwambiri ndipo ah, muzoona zake ndimamufila eh. koma ngati umamufilanso ukhoza kundiuza choncho ndikhoza kukhala kutali ndi ubale wanu mm, ndikutanthauza zimenezo ndi zomwe chizake chimachita ndi choncho ayi ayi palibepo kena kalikonse pakati pa ine ndi tk tangokhala pa chizake chabe chizake chabe chabwino zikomo ndi zabwino ndikuonanso chabwino tionana ndinatumizidwa kuti ndikupatseni ichi ndi ndani wakutumiza ndi munthu wina wake

ndimakufila iweyo ah, amanda iyayi ndilole ndimalize ndinali ndikukufila kuchokera nthawi yomwe ndinakuona iweyo ndipo ndidafuna nditakhala mnzake wa iweyo ndipo choncho ndinachita chinthu china chilichonse kuti ndikhoze ndipo pano tinakhaladi ndipo pano ndikufuna tikhale opitirira chizakecho ndiponso kwa kamphindi kochepa ndinaziva ngati sindingakhoze kupuma Mm-mm, TK, ifeyo sitingathe kukhala chinachilichonse koposera chinzake basi. chani chifukwa chani koma TK, ndi ndikawiki kamodzi kuti ndichoke pa sikulu pano ndipo ndilibe ganizo ngati ndingazakwanitso kachikena. Ah, ayi ayi koma ndikhoza kumakuyendera tikhoza kumayimbirana tikhoza kumacheza ndi- ndi- ndikhoza Ayi, makuchita zimenezo mayimbiro siziyenera TK. komano ndi zimenezo Simi amakufilanso iweyo. sindimafila Simi ndimafila iwe ndikufuna iwe Mm, pepa TK.